dɔgɔtɔrɔ ale ko ko den cɛya n'a musoya bɛ bɔ cɛ de la eh, fa de la wa ba o bɛ bɔ fa de la ee denkisɛ cɛman ti muso yɔrɔ la a bɛɛ ye muso de ye a bɛ cɛ de la donc denkisɛ musoman ni cɛman bi cɛ de la muso fɛ yen musoman dɔrɔn de bɛ donc o kɔrɔ ye ko ni den kɛra cɛ ye a sababu bɔra cɛ de la n'a kɛra muso fana ye a sababu bɔra cɛ de la cɛ caman dun y'a den nafili maternité fenêtre fɛ hmm. k'ale muso tɛ kɛ ka foyi kɛ ko denmuso kɔ hmm. muso tɛ kɔni a bɔra o ma hmm. d'accord an hakili n'o kɔni kɛra ni fugari bɛ yen nɔ fugari na kɛ cɛ ye sa kɛ n'o tɛ muso kɔni tɛ fugari ye o fanfɛla la parce que cɛ de kan ka cɛ di oui mais cɛw t'a dɔn k'a fɔ ko eh, dencɛ ko ni denmuso ko bɛ bɔ cɛ de la o cɛ caman y'i ban ka eh, fɛ ka ordonnance san muso ye a muso garisigɛlen to k'a tɛ foyi wolo la denmuso kɔ surtout que ni écho taara kɛ k'a yira ko denmuso don u tɛ effort foyi fourni tuguni ah, den in ka ko la oh, u tɛ taa muso bɛ se ka taa lada eh, dɔgɔtɔrɔso la u tɛ taa u bɛ wele u tɛ taa k'ale t'a la nin tɛ foyi la denmuso sɔrɔ kɔ u taara ka taa dimi don muso la dalen na a ma tila ka den wolo la a bɛ bange joli la ka taa muso wɛrɛ furu k'o ladon k'o bɛna dencɛ wolo o fana bɛna denmuso wolo daminɛ jaa cɛ de nɔ don
o ye kunfinya jatew de ye
caman y'i b'a jeli la wagati o de y'a to 1989 fin 88 début 89 musow tun ye marche dɔ kɛ ko cɛw ka bɛn don dabila silipu don dabila ko n'o tɛ k'olu bɛ ka tɔɔrɔ u ka furusow kɔnɔ dɛ o tɔ la o silipu nin o a bɛ cɛ bɔ cɛya la de wa
Lamine silipu dɔrɔn tɛ koyi silipu dɔrɔn tɛ silipu ye mun ye silipu hali an yɛrɛ dulokiba mun filɛ nin ye an na a kɛra en fin 88 début 89 a kɛra vesti ye o a kɛra kurusi mun sutaralanw de don n'i bi jama cɛla ani kisilanw don parce que ni mɔgɔ ye silipu don a da kɛnɛma fɛn don parce que fɛn dɔ bɛ se ka gosi i la i bɛ se ka tu fɛn dɔ la a k'i lakana a dabɔra o de kama silipu tɛ so kɔnɔ fɛn ye n delila k'a f'i ye cogoya min na burumuso tɛ so kɔnɔ fɛn ye cogoya min na dɔgɔtɔrɔw fɛ muso kelen n'a cɛ kelen so kɔnɔ su fɛ burumuso ye haramu ye eh, silipu ye haramu ye kurusidon yɛrɛ ye haramu ye o ye dɔgɔtɔrɔya nasira ye si man ka kurusi don parce que o wagati kelen in dɔrɔn de la mɔgɔ fari bi kɛnɛma mm. ka fiɲɛ sɔrɔ wagati tɔw bɛɛ la a ti ka fiɲɛ sɔrɔ n ko adamaden farikolo bi nɛnɛkili a mago bi fiɲɛ la mm-hmm. ni yɔrɔ mun ti fiɲɛ sɔrɔ dɔrɔn a yɔrɔ bi degun de mm. donc silipu ye kɛnɛmafɛn de a ma dabɔ so kɔnɔna kama finiw bɛɛ y'o de ye mhm. suturalaw don lakananaw don kɛnɛmala la mais i ka so kɔnɔ mm. i kelen i muso kelen so kɔnɔna dama tɛ dɛ lamini hali n'aw bɛ yɔrɔ la dugu mu aw fila dɔrɔn de b'o o dugu in kɔnɔ aw de ta ye o dugu ye hɛn aw kɛlen bɛ k'a lamini mɔgɔ ɲɛ t'aw la aw ɲɛ ti mɔgɔ la aw kan k'aw ka ciw bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ aw mago ti sabara la aw mago ti banfula na aw mago ti fini foyi la e m'a ye fɔlɔ mɔgɔw minnu bi yaala ni bin dama ye u ɲɛ ma k'u yɛrɛ sutura u sabara t'u la foyi t'u la u ka kɛnɛ ni bi maaw ye parce que fari bi ka fiɲɛ mun sɔrɔ a ka ɲi a ma hali sen lankolon bi taama mun kɛ dugukolo kan a ka ɲi ma nka mɔgɔw bɔra o kɔnɔ ka don funtɛnima yɔrɔ ma kuran yɛrɛ ti faga sufɛla la o kɔrɔmaso ye min ye mm. sena tagama mm. senankolon tagama mm. Michel n ko n m'a ɲɔgɔn fura ye diɲɛnatigɛ la n ko massage de don senankolon tagama mm-hmm. ala y'a lawul'a ma yɛrɛ de k'an da an senankolon mm-hmm. an ka tagama mɔgɔw bɛ ka tagama ni samara ye bana caman bɛ yen n'i tagamara ni senankolon ye a bɛ taa k'i to a kɔrɔmasuru ye mun ye sinuwaw kɛlen bɛ ka samaranin dɔ dilan fo bulubulubulubuluni caman b'a kɔnɔ n'i y'a don k'a b'i sentigɛ kɔnɔna masser sentigɛ kɔnɔna masser bɛ tɛmɛ senankolon tagama kan i sen bɛ da gabakuru minnu kan i sen bɛ da bɛlɛ minnu kan n'a bi fɛngɛ ŋɔniw ni fɛngɛ yirijuguru ni en tout cas eh, eh, dugumakolo bɛ cogo min na n'i bɛ tagama sanfɛ hali bɛlɛma yɔrɔ mhm. a ka fisa adamaden yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de ma parce que massage naturel façon min de don mhm. i b'a ye chinois ka fɛn bɛɛ ye massage de ye donc sen kɔnɔna dun hali indiyɛnw kɛ eh, Michel n ko yɔrɔ tɛ dɔgɔtɔrɔ de ka kɛnɛ don dɔgɔtɔrɔ i ka kuma kɛ An tun taara o ayiwa ladilikan minnu tun bɛ ne bolo o de ye nin ye k'a fɔ foyi ti naturel b'o la sun k'u ka dɔɔnin foyi ti naturel bɔ donc i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ mɔgɔw yɛrɛ bɛ contraire de kɛ n'an bɛ yan nɔ i bɛ taa sɔrɔ a tigi bɛ fini suturalen don so kɔnɔna la n'a bɛ bɔ kɛnɛ ma a lankolon don tubabu yɛrɛ tɛ mun kɛ i bɛ taa sɔrɔ tubabu yɛrɛ fini dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ muso b'o rɔbu in don a kelen ani cɛ kelen a bɛ n'a fɔ an fɛ yan nɔ pendelu bɛ cogoya min na ten nɔ mm-hmm. i bɛ taa sɔrɔ a tigilama b'o don ka taa kɛnɛma a yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ a ye ko kɛ mm-hmm. nka a bɛ giriman don so kɔnɔ mm-hmm.
voilà. a faamuna fiɲɛko in ye problème ye quoi fari tɛ fiɲɛ sɔrɔ nin yɛrɛ.
i k'i lankolon bila i ka sokɔnɔna la i lafiyalen fiɲɛ k'i fari sɔrɔ o de ka fisa i ma kosɛbɛ ɔ i ka to k'i tagama tuma dɔ la i senlankolon mm. a ka fisa kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔ mɔgɔ mana kɔrɔbɔ tile fila tile saba mm. i bɛna dɔn fɛn min de don mm-hmm. n'i ye furu n'i ye i la furu woro tan n'i ye mɔ i la furu woro tan minɛ i denmuso kun kɔrɔ i b'i denmuso lasi awa woro bara bɔ i kun kɔrɔ i taama ɲa yɛlɛma i ni mɔgɔ mɔgɔ b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ a fɔ ye ko woro bara bɔ i nɔfɛ an t'a fɛ k'a kan fila fɔ dɛ o ultimatum de lancé denmuso ɲana n'a ye mansa bonyala ri elle respecte a ri kuma o bonya n'a tɛ mansa kɛla ri mansa bonyala ri a l'a la taraba taraba continuer mais o sécurité denkɛ si t'i bolo denmuso t'i bolo bi maintenant denmuso masina k'a fɔ ko o yɔrɔ kamara i sen mɔ ko o ye débat wɛrɛ ye o débat wɛrɛ de ye maintenant le i ye yɔrɔnin min fɔ san tɛnɛ y'o yɔrɔ fɔ o n balimakɛ dɔ bɔra yen san n'a ka nɛgɛjuru tigɛra a ko normalement ni woro bɔra i nɔfɛ i b'a fɔ i ni kamalen min bɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa vraiment ne bɛ yɔrɔ min na sisan woro bɔra n nɔfɛ donc an k'a ko jɔya ne ka parent tama o ye cɛ ta le de maintenant le i bɛ se ka taa fɔ hali eh, kamalen dɔw ko dɔw ye inconscient dɔw b'a fɔ ko n ma jɛ dɔw b'a fɔ ko ko n jɛra dɔw bɛ dugawu kɛ dɔw b'i dɛmɛ yɛrɛ k'i tintin ka don furu da fɛ a caman bɛ a cɛ caman bɛ ten n'u y'a dɔn k'u t'i furu k'i n'u bɛ kanu na ɲɔgɔn fɛ ou bien même i ka d'u ye furu sira fɛ mais u pɛrɛlen tɛ ni cɛ wɛrɛ bɔra i nɔfɛ musomanninw b'a fɔ ayiwa ne bɛna taa ne bɛna furu woro bɔra n nɔfɛ dɔw bɛ duwawu d'a kan ka tila ka teriya sama ni denninw cɛ tuguni ko fɛn kanu fɛn fɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ u b'a bɛɛ jɔ u bɛ tila k'a tintin ka don furu o kɔnɔ i y'a faamu o ye hinɛ ni jɛɲɔgɔnya ɲuman min tɛmɛr'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔw bɛ ko bɛɛ jɔ ka tila k'a kɛ teriya ye ka tila k'a digi ka don furu ka tila k'a kɔlɔsi fana tellement k'u b'a dɔn k'a fɔ muso ni ni bɛ n kan u bɛ ni ni yɛlɛma k'a kɛ teriya ye o bɛ bɔ kameleni fan fɛ ka taa bogotigini fan fɛ nka mais tellement k'a b'a dɔn bogotigini ni b'a kan a b'a tintin ni bogotigini ko k'a bɛ déconner dɔrɔn a b'a tintin a tɛ sɔn a ka bɔ furu la bien bon maintenant o ni o ko bɛ sen na o baramɔgɔ b'o kalama wa fa b'a dɔn k'ale denmuso ni bɛ mɔgɔ wɛrɛ kan kɛnɛ ma wa ba b'a kalama wa ba t'a kalama fa t'a kalama bon maintenant o ni e min kɛra furucɛ ye e min garisigɛ donna la furu sira fɛ ne ma nɛgɛnin da kan min b'a laɲina dɔ nin kɔ n ko i bɛ a mɛn musomaninw da ko ne cɛ sera n na ko fo a ye ɲinɛ ko bɛɛ kɔ dɔ b'a fɔ plateau kan k'a tɛ nɛgɛ ne yɛrɛ hakili bɛ n ka fɛn kɔrɔw de la dɔ sigilen bɛ sin ka tellement k'a ni bɛ degun furu kɔnɔ i b'a ye senkɔrɔ a hakili bɛ taa ka cɛ kɔrɔ dɔ la musow tulo bɛ n na gundo yɔrɔ tɛ an an c'est à dire bɛɛ b'a dɔn i yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fɛn fɛn bɛ ka n lamɛn cɛ fɛn fɛn bɛ ka n lamɛn cɛ dɔw bɛ yen u hakili tun bɛ muso min na u t'a sɔrɔ furu kɔnɔ nka u garisigɛ donna dɔ la u b'o minɛ ten mais a t'u ɲinɛ kɔrɔlenw kɔ abada telefɔni bɔ tile in na message bɛ ci ɲɔgɔn ma hali ni n'u tɛ ɲɔgɔn ye walasa dɔrɔn i dusu ka da bɛɛ b'a kalama cɛw b'a kalama musow b'a kalama kamara ne bɛ n'o yɔrɔnin de lamini o cɛ tɛ duniya rɔ min mako sa muso nɛgɛ la mais a k'i bara i t'o cɛ labɔ duniya rɔ min mako sa muso nɛgɛ la qui que tu sois o tɛ yen et quant au passage de madame Diallo pardon n bɛna ɲɛna kuma dɔ de sɛmɛntiya la ne bɛ nin yɔrɔnin fɔ dɔrɔn ka kuma t'i bolo n'i ye woro saba bɔ muso nɔfɛ et que i taara sɔrɔ k'a bɛ ka tugu kanbelenin wɛrɛ kɔ n'i taara f'a baramɔgɔw ye u bɛ ba dɛbɛ bugɔli da kan k'a kale so kɔnɔ a y'o yɔrɔnin lajɛ dɛ o y'a kale ou bien m'a kale mais yala e bolo k'a kalela wa n'a ye temps sɔrɔ don o don liberté de 15 minutes sɔrɔ don o don a bɛ taa nin fɛ yen wa a tɛ taa sérieusement bien bon maintenant o ni cɛ ma a muso ni hakili minɛ k'a bɔ yen fɛ tagali kan hali n'a ye toute une journée sɔrɔ a yɛrɛ ye ni cɛ y'a hakili sɔrɔ yala hakili bɛ taa kɔrɔlen in na wa a bɛ to ale taya la wa a tɛ to a taya la baramɔgɔ bɛ se k'o bɔ a kunkolo kɔnɔ wa fa bɛ se wa ba bɛ se wa a ko ale ka ɲininkali fɔlɔ ye min ye a ko wagati dɔw la ale kɔnɔ bɛ kɛ fɛn kalaman dɔ bɛ jigin ka bɔ ale disi la ka taa ale kɔnɔbara kɔnɔ fo ka jigin duguma ko mɔgɔw ko ko a bɛ se ka kɛ furudimi ye o ye ɲininkali kelen ye k'o bɛ se ka kɛ mun bana ye ko eh, filanan ye min ye a k'ale farikolo bɛ to ka yɛrɛ yɛrɛ a kan tuma tuma caman k'o fana bɛ se ka kɛ mun ye sabanan ye min ye a ka jeli de bɛ bɔ ale da la k'a sɔrɔ a ni mɔgɔ ma kɛlɛ a da ma fara fɛn kun ale ye denmisɛnnin ye san mugan ni saba
bon n b'a laban ni ɲininkali laban ye n b'a daminɛ n'o ye joli min bɛ bɔ da kɔnɔ a kan ka taa ɲin de lajɛ fɔlɔ mhm. parce que o bɛ se ka kɛ da kɔnɔna bana ye mhm. ɲin dara mhm. walama ɲin yɛrɛ sa kɛ ɲin bana bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ ɲin dara bana ye eh, a filanan n'o ye yɛrɛyɛrɛ ye yɛrɛ faya fana man ka kɛ denmisɛnnin bana ye n t'a dɔn n'a kɛmɛ k'a bɛ fɛn dɔw ta mun b'a fari bila yɛrɛyɛrɛ la o bɛ se ka kɛ n'o tɛ a ka taa yɛrɛ fana lajɛ pour que a ka dɔn yɛrɛyɛrɛ in kun jumɛn don a sabanan n'o ye a filɛ ka mun fɔ n'o ye disi yanfan dimi ye bon a bɛ se ka kɛ furudimi ye gastrite a bɛ se ka kɛ eh, hali gɔnɔbanaw ye parce que tiyo dɔ de bɛ yen nɔ mun bi dumuni tɛmɛsira ninnu fɛ furu kɔnɔfɛnw bɛ se ka yɛlɛ ka na o tiyo in na f'a tigi yɛrɛ b'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ ka bɔ ka yɛlɛ ka na ka jigin a bɛ se ka k'o ye an b'a fɔ ma ko rgo o bɛ mɔgɔw jumɛnw de sɔrɔ fana parce que clapet dɔ de fana bɛ gɔnɔn yɔrɔ la lamini mm-hmm. ale ka baara ye ni fɛn mun jiginna a kana yɛlɛ mm-hmm. dɔw fana bɛ i bɛ taa sɔrɔ o clapet puissance t'a la mm-hmm. donc fɛn minnu bɛ furu kɔnɔ u bɛ yɛlɛ ka na fo a bɛ fɔ a tigilama yɛrɛ ye e man ka da ni kunkɔrɔdonnan jan tɛ walama a ka kɛ kunkɔrɔdonnan fila ye n'o tɛ a tigi dalen dama ɛɛ furu kɔnɔfɛnw bɛ se ka bɔ furu la ka na fogonfogon la n'o kɛra o bɛ se ka kɛ a tigilama sababu ye bon a bɛ se ka kɛ dusukunbana fana ye parce que dusukun fana bɛ o yɔrɔ la ale fana taamasiyɛn ye k'a tigi disi fan sufɛ bon nin bɛɛ la n'a tigi ma sɛgɛsɛgɛli kɛ a bɛ gɛlɛya i ka se k'a dɔn mun don miselen ko ko nin y'e de ta ye han ko eh, ko ka nin ɲininkali kɛ e de la awɔ kɛ ko mun na k'a tɛ fɔ ko eh, mɔgɔ min ɲin b'a dimi k'a tɛ fɔ a ma ko ka nɔgɔya kɛ
i ye ko sɔrɔ Ah, jɔ ayi ne ma ko sɔrɔ a ko miselen ko de b'a fɔ ko n'i y'a fɔ k'a bɛ yɛlɛma i fɛ k'a sɔrɔ o tɛ fɔlɔ kuma de don tiɲɛ kuma tɛ dɛ mɔgɔ kɔni b'a fɔ kita fɛ ko ala ka nɔgɔya kɛ ɛ a ko bi an balima mɔgɔ bilen ninnu minnu b'an fɛ yan nɔ n'u ye k'i daji tu k'o bɛ yɛlɛma k'i n'i den sɔrɔ k'o bɛ yɛlɛma o si tɛ tiɲɛ la bilen ayiwa ayiwa dɔgɔtɔrɔ ko dartre dartre à la peau dartre ye mun ye dartre ale kan bɛ kababana dɔ de ma ah. mun bɛ yen nɔ k'a a y'a ɲini k'o furakɛ k'a ye vaccin kɛ a ye fɛn bɛɛ kɛ ko yala ko situlu b'o ban wa ah, a sɛgɛnna o a kan ka taa kaba furakɛlaw de fɛ yen nɔ k'a lajɛ hmm. ayiwa n'ala sɔnna a ma a yɛrɛ tulo b'i la ko k'i fo kosɛbɛ a k'ale bɛ san mugan ni kɔnɔntɔn ko infection urinaire hmm. ko aw k'ale dɛmɛ dɛ musolen ko ɔ ko k'a sarila ko fura b'a la n'a nana an b'a furakɛ lamini n'a nana a b'a furakɛ ala ka si ni kɛnɛya d'a ma a b'o de fɔ kuma bɛɛ ko keleya keleya bɛ komi kɔgɔ de n'a guana na la dumuni na a tɛ se ka dun donc n'a fana dɛsɛra a ma fana a dun bɛ goya donc keleya ka ɲi kojugu mhm. ala kira yɛrɛ y'a fɔ ko cɛ min tɛ keleya fiyewu mhm. a ka denbaya la a muso la mhm. kira yɛrɛ y'a fɔ k'o ye dayisu ye ah, ko dayisu yɛrɛ pilasi tɛ alijinɛ kɔnɔ donc o kosɔn cɛ bɛɛ kan ka keleya i muso la o kan ka o ka ɲi o ye ko ɲuman yɛrɛ de ye mais ka keleya ka dan sago aa ah, o fana man ɲi dɛ donc n'i ye dan sago ko o ko la i bɛ taa fili de kɔnɔ donc komi eh, ko bɛ ale de kun kan parce que mhm. cɛ in o ye cɛ in jogo ye mhm. mais an min kɔni bɛ se k'ale ladi ni min ye dɔrɔn mhm. lamini ko a kana sigana ko foyi de kɛ a kana foyi kɛ n'i y'a dɔn i cɛ bɛ keleya nin cogo la tan donc e yɛrɛ fana kana ko kɛ min bɛ kɛ sigana ko ye surtout eh, i ye mɔgɔ min sɔrɔ so kaban Mhm. Donc o yɛrɛ kan ka na ni danaya tɔ ye ale fan fɛ o, mhm. ale kan ka da muso in na halisa o, mhm. ɔ k'a dɔn k'a fɔ tulonkɛkɛla tɛ sinon ale tun t'a sɔrɔ so o, ɔ o tuma a donnen furu la ale ka i jija cɛ in fɛn fɛn bɛ a to a bɛ siga a la a k'o bɛɛ bɔ yen. a k'o bɛɛ éviter téléphone kunda o yɔrɔlataga kunda o fɛn fɛn kunda a ka o bɛɛ lajɛlen a k'i seko kɛ mhm. a k'o bɛɛ bɔ yen o bɛɛ tilala ka na keleya da kɛnɛ kan mhm. a ka sɔrɔ ka tiɲɛ fɔ a cɛ ye mhm. tiɲɛ in bɛ fɔ a ye ka sɔrɔ dɔgɔyama tɛ mɔgɔ bɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye ka sɔrɔ i ma dɔgɔya o karisa e ye ne furu ɔ n'a sɔrɔ ne ye tulonkɛkɛla ye e ye ne sɔrɔ cogo min na i kan k'o dɔn fila kɛ du kɔnɔ yan a mhm. pour que e kana siga na n bɛ ka ko bɛɛ kɛ i yɛrɛ ɲɛna i bɛ ka a ko bɛɛ kɛnɛ kan mhm. n ka telefɔni ko foyi dogolen t'i la mhm. n yɛrɛ tɛ taa yɔrɔ la i ɲina ma o kuma o i bɛ i bɛ i bɛ ka keleya n na mun bɛ siga kelen de la o bɛ hakili la ne ye n yɛrɛ minɛ fo ka se furu ma ne y'o kɛ ala de kama ne m'o kɛ kama koyi wa fɛnɛ ka se n yɛrɛ la ne t'o kɛ kama dɛ hali n bɛ ka furu kɔnɔ n bɛ k'o kɛ ala de kama ani n yɛrɛ ye ani n denw lamini diɲɛlatigɛ ye fɛn dɔ de ye adamaden o adamaden i ye ko ɲuman kɛ kana miiri mɔgɔ la koyi wala k'i yɛrɛ de ye i ye juguman kɛ ayiwa i y'a k'i yɛrɛ de la mhm. ɲuman walahi n'i ye yiriden ɲuman n'i ye yiri ɲuman dan mhm. n'a ma falen i ɲɛna a bɛ falen i denw ɲɛna mhm. wa n'i ye yiri jugu fana dan walahi n'a ma falen i ɲɛna i denw bɛna sigi a yiriden suma a yiri suma la n'i y'a ye caman bɛ gɛlɛya sugu dɔ kɔnɔ lamini wala u masaw de y'a kɔlɔn sen ka bil'u ɲɛ koyi u masaw ka juguya an'u ka tiɲɛniya hmm. o de y'a to o kɔlɔlɔ de bɛ ka jigin den caman hmm. donc n'i y'a ye an b'a fɔ mɔgɔw ye a ye ɲɛ a ye ɲɛ don o don an b'a dɔnkilida la a kun tɛ e yɛrɛ dɔrɔn ye o hmm. minnu fana bɛna bɔ i la pour que olu fana bɛ se ka ɲɛ cogo min na u bɛ se ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye cogo min na kɔsa in na ni dɔ taara bɔ dɔ fɛ yen a tun bɛ k'a fa ka baro bɔ an ye a fa ka ɲumanya mais lamini ala ye hɛrɛ min k'ale yɛrɛ ye mm. ale ko ko ale fa ye den kɔnɔntɔn de sɔrɔ mm. mais k'ale de y'a fadenw na eh, fɛn tɛ min bolo ye mm. Hmm. awɔ mais an yɛrɛ y'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ chantier min kan hmm. alahu akubaru ah. bon o k'i hmm. ale ka fa in fana bɛ hɔn kɛ koyi a fana bɛ sɔnni kɛ kosɛbɛ mais a ko k'ale fa ta hali place la ni car jiginna place la hmm. ale fa tun bɛ ɲininkali kɛ hmm. jɔn de bɛ ni jatigila t'o la t'o bolo hmm. a bɛ taa n'o y'a fɛ a bɛ taa ale bɛ olu baw lawuli ayiwa an ye dunan sɔrɔ dɛ a ye wuli ka tobili kɛ dugutila fɛ su heure bɛɛ awɔ donc bɛɛ tellement que a fa tun ka ɲi a fa ye ɲumanya kɛ bon e ka ne adamaden ŋaniya lajɛba in fo an k'a dɔn k'a fɔ adamaden o adamaden n'i ye ɲumanya kɛ kana miiri ko fu don i mɔgɔ ɲɔgɔn ka adamaden ɲɔgɔn dɛmɛ hali kafiri don a kɛra mɔgɔ sugu o sugu ye a bɛ min kɔnɔ i jija i k'a tigi dɛmɛ a ka bɔ a degun kɔnɔ ɲuman kɛ ka ɲɛsin bɛɛ ma i ka ŋaniya ɲumanya ta ka ɲɛsin bɛɛ ma ala kira b'a fɔ a ka kuma la a ka hadisa la sallallahu alaihi wasallam a ko hmm. ko mɔgɔ kana jɔn ɲuman foyi la hmm. la yastasghiranna hmm. ahadukum ma'rufa aw dɔ kana jɔn ɲuman dɔ la ko hali n'i ka ɲumankɛ danna de dɔ nana jɔ kɔlɔnda la e bɛ ka ji bɔ i ye ji bɔ yanni i ka ji k'i ka minɛn in kɔnɔ a k'o ta kɔnɔ awɔ a ko t'a kɔnɔ bi o tigi nisɔndiyara waa k'i ni ce ka taa hmm. a bɛ kɛ yɛrɛ ma fɛn kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ ala bɛ koba dɔ kɛ o de kama hmm. n ma deli k'a f'i ye ko ala ko ka musa y'a ɲininka ko mun na kuma n'ale fɛ hmm. kiraw bɛɛ cɛ la a ko ale ala kɔni bɛ choix kɛ min ka d'a ye choix bolo a b'a ka danfɛnw dan choix t'i bolo ala y'i dan k'i bila diɲɛ kɔnɔ i kɛra farafin ye e m'o choisi o i kɛra malien ye e m'o choisi o i kɛra cɛ ye e m'o choisi o choix t'i bolo o de ye latigɛ ye Mhm. choix bɛ ala de bolo mhm. donc ala bɛ min kɛ min ye o choix bɛ ala de bolo mhm. mm. kuma ko dɔw fana kɛ kun dɔw kosɔn kosɔn kɔni musa kun min na n y'i kɛ kumaɲɔgɔn ye i b'a kun dɔn wa oh. mm. k'i to bagan gɛn na bagan dɔ murutir'i bolo ka sira minɛ i bolil'a nɔfɛ ka kulu yɛlɛ a nɔfɛ ka ba tigɛ i ma segin ka bɔ bagan in kɔ fo i taar'i tɛgɛ da bagan in kan mm. i ye bagan in minɛ i ma dimi a kɔrɔ i m'a gosi i m'a ɲangata i ma foyi k'a la mm. i tilala k'a ta i kan na mm. ka segin ka segin n'a o yɔrɔ kelen fɛ ka t'i ka bagan tɔw cɛla tun ne ko ni e sera ka hinɛ danfɛn sera ka hinɛ danfɛn wɛrɛ la nin cogo la ne ala de ka hinɛ ka bon ni danfɛn bɛɛ ta ye walayi ne bɛ e musa sugandi k'i kɛ n kumaɲɔgɔn ye donc adamaden bɛ jɔ ko dɔ la e bolo ko fɛn tɛ mais i b'a sɔrɔ ala bɛ koba de kɛ o kosɔn mhm. donc an k'an jija eh, kuma kuncɛ kuma ye min ye dɔrɔn muso in ka ko la mhm. a yɛrɛ ka fɛn fɛn bɛ na ni siga ye a yɛrɛ la a ka mhm. siga gɛn ka bɔ a yɛrɛ la awɔ parce que hali n'i tɛ siganamɔgɔ ye mais n'i yera siganako la o b'a to siga bɛ k'i la dɛ mhm. awɔ sɛdina ali ko ten dɛ n'i don mɔgɔ jugu donyɔrɔ la a bɛ fɔ k'i fana ye mɔgɔ jugu ye dɛ hali n'a sɔrɔ i tɛ mɔgɔ jugu ye mhm. parce que i yera u yeyɔrɔ de la donc a kana a k'a jija a yɛrɛ seko kɔnɔ fɛn fɛn bɛna ni siga ye a yɛrɛ la a k'o bɛɛ gɛn ka bɔ a yɛrɛ la a k'o bɛɛ mhm. mabɔ a yɛrɛ la o bɛɛ halisa ni cɛ in bɛ ka continuer ka a lamisɛnya ni siganakow ye mhm. a ka sɔrɔ ka cɛ in n'a hakili yira ɲɔgɔn na a lamini ne bɛ se ka min fɔ a ye o de ye.